23 February 2025 kuchokera ku Times Television timanyadirako kuti TTV tafikanso ndi chipulogalamu chija cha Hot Current chipulogalamu chimene cholinga chake ndicho kuti tibwere pano tilankhulepo pa nkhani zikuluzikulu zimene zikuchitika mdziko muno Inu amene muli m'mipando yosiyanasiyana, amene mmalandira misonkho ya Amalawi, timalankhula nanu kuuzani kuti kodi anthu kunjaku akuti chani. Tikamapanga zimenezi sitimanyengerera komanso sitimapepesa. Dzina langa ndi lomwe lija, Wonder Nkhwenda Viwi Msisya Ndevu za Mwayi. Sindili ndekha, ndili nawonso amaphang'ombe a Mbayana Chunga. Takulandirani Bayana Chunga. Zikomo kwambiri.
I try to teach a Pamkuku kuti dzinali azilitchula bwinobwino limavutabe.

zofunikira chizina chanu mwachibweretsa pakati chapakati chicha yes chimakhala pakati mwambiriro pamene chilipo chanchani view iyi
mpaka view baba live kuna live view
awachipongwewa Ah, ah. ndi a Jonah Pamkuku amaphang'ombe asole Asukuluza. ansukuluza chidule timati amsuku takulandirana msuku ndi zipongwe zanuzo zikomo kwambiri Uh, program yathu ya lero tifuna tikambirane nkhani zitatu nkhani yoyamba ndi imene a president amakumana ndi achinyamata kuti akambirane nkhani zimene iwowo adalankhula mu state of the nation address zokhudza achinyamata ndiye kudali ngati kulankhulana nawo achinyamata kuti achinyamata nkhani zanu mu state of the nation address ndi izi ndi izi mukuti bwanji adakumana nawo adalankhulitsana Ife tikuziona bwanji nde nkhani imene tifuna tikambilane? Mkatikati momwemo, tikufuna tionenso role ya achinyamata pa nthawi ya zisankho, ma campaign akubwerako. Kodi achinyamata amagwiritsidwa bwanji ntchito? Tikambilanenso nkhani imeneyoyo. Komanso pali nkhani ya zaka za munthu amene akufuna kupikisana nawo pa u president. Pali maganizo awiri. Pali anthu ena akunena kuti. Timanena kuti munthu amene sanakwane zaka 35 ndi amene a, amene sungapikisane nawo pa udindo wa president ngati sunakwane zaka 35. Anthu ena akuti chifukwa chani? Why can't you do it at 30, 25? So pali maganizo ena akunena kuti kumeneku titatsitsa pang'ono tibwerere mbuyo chifukwa choti munthu wa zaka 18 akhoza kuponya voti. Then why should you wait until you're 35 to be president when you can be president even at 20, you know? Then pali anthu ena akunena kuti Kodi sitingaike malire chifukwa padakali pano palibe malire munthuyo malingana iweyo ndiwe Mmalawi zokwanitsa utha kukhala president anthu ena akuti sitingaike malire kuti malire akhale 80 kuti munthu amene wadutsa zaka 80 asamapikisane nawo pa president chifukwa chani zimenezo zonse tifuna tikambirane mm, program imene komanso tidanena ife nthawi inayake zokuti izi zimene tikufuna tipange zokuti tifuna tizigula mafuta boma la Malawi lizigula mafuta ku maboma ena amene ali mafuta osati kudzera mwa madobadobazi Kodi tikuzimvesesa? Nde tidamva kuti a president osati tidamva, tidaona a president akupita ku United Arab Emirates kuti akakambilane G to G ndi UAE nde adanena kuti kuzabwera anthu amene azapititse zimenezozo nde kudabwera anthu. Funso ndilokuti kodi anthu amene anabwerawa ndamenewodi? kapena anthu ena ake akapanga anthu kuti abwere zidzakhale ngati kuti kukambirana zinthu zina zake kuseliko kuli anthu ena amene akufuna kumaba ndalama nde nkhani zimene tufuna tikambirane pano mmene timanenera ife timangobwera kuzanena nkhani mmene zilili ngati zikupwetekani deal with it but the truth of the matter is we cannot continue kumangopanga zinthu mmene tikupangiramo nkusamaona zopindula zake program imeneyi imatifika ndi thandizo

Chabwino. pali zina zakuseri kuzibwerera apa programu imeneyi imakhala ya live nde pano tili live mu studio muno zochitika zimakhala zambiri but anyway uthenga wochokera kwa ma proud sponsors athu a series enterprise timakamba apa za nkhani yoyamba kuti uh, chakwera Atapereka State of the Nation Address adaona ngati n'chofunikira kuti akumanenso ndi achinyamata nde malingana ndi chikonzero chimene akonza akumana ndi achinyamata a chigawo cha pakati ati ali ndi chikonzero choti akumanenso ndi achi- a chigawo cha kum'mwera ndi kum'mawa komanso chigawo cha kumpoto kuti akambirane nkhani zokhuza achinyamata zimene zinali mu State of the Nation Address. Reaction yanu ndi yotani? Yeah. Maphamombe. choyamba as as a strategy ngati ndondomeko imodzi yofuna kuti uh, alimbikise ubale ndi achinyamata komanso akope anyamata ambiri kuti azikhala involved mukayendesedwe ka dziko lino for me i think its very good zinazi tiziyamikira maganizowo ndi abwino mwina titha kusemphana pa nkhani ya implementation kachitidwe kake chifukwa 1 ngati mukunena kuti mukhala pa online koma mwatseka kunena kuti anthu sangathe kupanga feedback, anthu sangathe kuyikapo ndemanga zanu ndiye kuti muwona kuti mukamanena mawu okuti engagement, engagement kapena kuti interaction ndiye kuti mwalephera. So for me the concept is a good one koma nkhani ya mmene mukuyipangira is what we maybe we may argue and we may differ. Njira ina muwonanso kunena kuti onse amene analowa umu, ya anthu akhala kumafunsa mafunso kuti ah, anyamata akewo are you sure this looked staged even mmene anthu amafunsira mafunso awo chifukwa zikuoneka ngati kuti awawa mwina ndi anthu onena kuti anachita kutengedwa amene akudziwa zoti awa sakativutisira mavu- sakatibweresera mavuto akakhala mwina pro government nde mwina moteromo so pa ti- tikucheza actually you even mentioned kuti ah, it would be good atanena kuti tifuna titenge achinyamata ena a dpp achinyamata ena a utm achinyamata ena a pp a mcp a zigawo zosiyanasiyana gender representation mas, in, in terms of maskulu uh, ena aku college primary different representation kuti tionedi kuti nkhani zimene zikukambidwa engagement ikuchitika ikhale holistic in in a sense of representation koma tikudziwa kuti kumalowanso nthawi zina ndale komanso aliyense amafuna kukhala very careful not to expose themselves timaonanso ngakhale even kuti ukalowe ku Oval office kapena kuja ena amathamangisidwa kumeneko tinaonapo malema akunthamangisa bbc reporter uh, ku freedom house ku, ku, ku, ku south africa yeah? so anthu amafunabe kuti aziteteze kuti asakhale very vulnerable koma as a concept ndimaona tinali nkhani yabwino now pomaliza ndinene mawu awa kunena kuti mwina kukambirana ndiko koma chimene chimavuta at the end of the day ndi nkhani yomwe ija timakhala tikuyikamba kodi zikakambidwa zinthuzi timangozikamba kapena we mean it kuti zinthu zichitike do we really implement these things kapena ndi zongolubwalubwa because zinthu zikamaziyankhula and they remain like that then it's useless it's pointless especially mu chaka cha chisankho anthu amaziona zinthu ngati zimenezi ngati zonena kuti ah mungofuna kuti mpeze mavoti So once more the concept is a good one. We may differ in terms of interpretation and hopefully aphunzira pamene sanachite bwino kuti akamapanga ku Blantyre, Eastern Region ndi kumpoto. I'm sure akhala akupanga improve ma areas amenewo ndiyankhule motero. chabwino reaction yo imene ya a Maphang'ombe amsukuluzi your initial reaction pa engagement ndinene kuti nkoyamba Ah, mwina mwina nthawi inayo nkuti tisanabadwe komano ndiona ngati kuti during my time ndili moyo sindaone mwina this kind of an engagement Ah, kuti apresident apanga engage the youth komanso ah, mwina ah, ku- kuyamba kwakeko kwabwera ndikuganiza kuti ndi mmene uh, uh, ma reactions anabwerera ndi sona iyi kuti uh, kunabwera mafunso ochuluka pa ma projects ena eh, zimene zimadzakhala ngati kuti no zikupanga overshadow zina zabwinobwino zimene zinali uh, mu sona muja ndanena i think it was uh, in, in some kogwanji kunena kuti uh, the presentation imene a president adapereka uh, mu- mu- mu- mu- ku parliament kuja kunali ma, ma projects ena onena kuti they are real projects they are on the ground komano zinakhanga kuti zapangidwa overshadow ndi uh, a few details amene amaoneka kuti siolondola pa ground so mwina a president amafuna kuti achinyamata aja kutheka kunena kuti zimene zomveka kunjako zonena "Oh, mwanena zabodza mwanena zabodza Ndiye, wait a minute guys pali zinthu izi izi izi izi izi mumalo mwangati kutani ndikupanga so ndikupanga agree ndi ndi ndi, ndi a Maphang'ombe kunena kuti it's good by the way ndimazifunsa kuti kodi anthu ngati achina Uchizi Mkandawire aja ntchito yawo ndi chani minister of youth and sports izizi akupanga president izi kodi siwoachita bwezi pano amakhala kuti akupanga engage achinyamata now and again okay koma mmene anenera a Maphang'ombe kunena kuti a president much as this is good zisangokhala kuti it's a face saver kuti tinabudula mwakapena ndiye tikufuna kukhala ngati kuti ah, tikonze china chimene ah, chinandipweteka kwambiri posafuna kubwereza ah, zimene alankhula amaphang'ombe akuluakulu ndale tizizisiya pambali this I'm ndikulankhula okuti akhala anabwera mtsogoleri wina olo nthawi ya muthalika I wouldn't have celebrated that. Alipo anthu ena uh, makamaka mu social media akafuna kumpa- kulankhula ndi mtsogoleri wa dziko no matter how much frustrations people have abwana let's respect the president tiyeni tilemekeze even that office chifukwa alipo anthu ena akati amapita pene pajapo how they are going to, to speak the language they are going to use in talking to their president ndikumaona ngati kuti it's so demeaning it's so degrading so tima we might differ pa nkhani za ndale koma kunakhala kuti pa muthalika ngati president i don't think kunena kuti uh, a dpp they would love kunena kuti akaziwanyoza a muthalika i did i don't think kunena kuti a mcp atakhala kuti ali ali pali mene anganyozere amuthalika

vuto limodzi limene tili nalo mmalawi muno as a people timachita attack the person not the issue exactly sono mmalo moti tikambe nkhani ya forex tifuna kuti timutukwane munthuyo it is possible kupanga argue inuyo ndi ineyo on a matter of principle ndikugwirizana kapena kusagwirizana koma And it's ndikukhalabe ndi kumakulemekeza kuti Respect. wanda Yes.
nkumakulemekeza kuti wayana kapena Yes. kumamulemekeza anzanga Yes. koma timakhala ngati kuti umunthu umenewo tilibe tilibe now we need and no wonder tikumakamba nkhani ya political violence makanso okhuzana ndi achinyamata omwewa chifukwa chonena kuti tikukula ngati anyamata koma osatha kulolera kusemphana maganizo ndikupasana ulemu at the same time so for me kunyoza kwina kumene kumachitika ngati pa social media and uh, do you know kuti alipo anthu ena amene panopo they have lost followership anthu ankawasatira koma they are losing followership because anthu anaona kunena kuti they're too petty you know sungamangodzuka munthu daily kungonyoza anzako Tukwana, daily banga kungotukwana basi kungotukwana kungo kenako anthu amati "Ah, uyu nchisiru uyu." you i don't think even munthu wanzeru angamakuone kunena kuti ungamatukwane anzako every single day nkumaona kuti iweyo nde upambana no Koma we can actually be able to engage on issues nkunena kuti Zoona ine apa ndikuona kuti anakhoza koma apa sanachite bwino and inunso a mcp you should be able to respect anthu maganizo amene amene akutha akupereka kutsutsana nawo on that level tilibe ndale zimenezo I'll give example yes alipo anthu ena a mcp today they believe kuti mu september 16 mtsogoleri wawo wa mcp awina yes

And amayankha kumene kuja. In fact one president amene wakhala akupita ma, ku, ku parliament kuja kukayankha mafunso zaka zonse za, za udindo wawo. So for me I think that would be very progressive. Ndipo mutha kuwapanga challenge anzanu amene azabwere kusogolo kuti ah, komatu anzathu aja ankayesa. So tikhala ngati mwaika seed ya engagement at a very uh, uh, uh, uh, leveled playing field.

uh, quickly nde tikambirane achinyamata omwewa amene amakumana ndi apulewa ndi zimene akuchita mwina kunjaku nthawi imene tiliyo op tasewera tima videos takumachingati
nselema nselema galimoto ya mcp imene imapita kukapangisa msonkhano ku

apolisi adapangidwa kale inform koma so far nawo sanafikebe pamalopa akamuuza kuti mapolisi ilibe galimoto imene athamanga abwere pano imene pakathawe zikuchitika ndithu pa nselema machinga ta kapoloma

ah, lero limeneli kumachinga ku kodi timati kwansanama kunsanama Sanama. kunsanama kumene achinyamata ena aphwanya galimoto ah, za malawi congress party chifukwa chokuti kudali kusamvana the issue is kuti muone mu video muja olo op tikamayankhula ndi kuti utha kumaponyaso uh, zithunzi zina zija if you see simukuonapo munthu wamkulu wina aliyense Ayi, ndachinyamata. ndi achinyamata amene timakambiranawo amene nkhani yawo ili mbala papa kodi tizikhalirana bwanji Yeah. mu nthawi ngati ino Ah, achunga amene timati asogoleri amawa yes malawi wake amene tikumanena kuti ya 2063 awatu 2063 awa ena azakhala ali pasogolo ndithu asogoleri yes koma can you imagine the kind of country we're going to have if this is the kind of caliber of young people that we are raising Nzi- ndi zinthu zomvetsa chisoni ah, takhala tikumanena kunena kuti olo mutakhala kunena kuti anthu simukuwafuna motani olo mutakhala kuti kongresiyo kandi dpp kandi utm mmadana nayo motani koma tisayiwale kuti first first first first ndife anthu zandalezi inu kunalibetu kunalibe dpp kunalibe udf kunalibe mcp zinachita kubwera izi tazionanso zipani zimatha so tisamakhale kuti ndalezi zichita kupanga mpaka kuchi- kutipanga kupanga define our whole life no there's life even outside and a bigger life after politics so kugwiritsidwa ntchito ndi anthu andale nkolakwika kulephera kuvomereza kususana takamba kale ndi kuperewera nzeru. Inuyo achinyamata musalole kugwiritsidwa ntchito ndi anthu ena komanso pa inu nokha muchite manyazi nde mwajambulidwa zithunzi akakumangani kenaka muzinena kuti witch hunting eh aboma akudana nafe ayi iwi it can't be like that izi tinanena pa program pano. kuti tizachita condemn violence in all its forms kwa kuchitidwa kwa wina aliyense kaya muchitira a congress kaya muchitira a dpp nde ena nkumanena kuti iya nchifani mungozuzula congress mungozuzula congress nnati enawo ayese achite against congress tizazuzula tinazuzula zimene zinachitika ku Ndirande tinazuzula zimene zakhala kuchitika ku central region Yes. tinazuzula ku Lower Shire Te- tinazuzula ndipo sitizasiya because what is wrong is wrong. regardless of who does it exactly Ah, ah, ah, amsukuluzi Mun- muna mukuoneka kuti mwakhuzika kwambiri Ah, ah, the sisa- issue here is akuti they were being provoked kuisatira nkhaniyo provocation yake ikubwera pamene anthu amene anali mugalimoto akuti amanena kuti boma ndi lomweli a Chakwera sakuchokayi nde anthu malingana ndi mikwiyo yawo mmene mavuto awo amene akukumana nawo nkumaona kuti mavuto amene tikumana nawo i think ndi amene ali m'boma ndi awawa how dare you, you, you do. now here is our issues i want us to reflect on these two issues kodi when you are being provoked how do you behave under provocation number one number two kodi iweyo amene ukuya- ukupanga provoke anzako how do you tingamakhale bwanji how do we because uh, president opuma a Bakili Muluzi achita condemn and i think i've seen udf yachita release yes, yes, a statement that is condemning i spoke, I spoke ndi a president uh, Bakili a former president Bakili Muluzi to say kuti no no no, no. This is iwo ngati ife udf amene tinapanga fight for democracy timakhumudwa tikamaona such incidences izizi jona mbali imodzi uh, mbali ziwiri za coin imodzi mm. kuti akuti akutiputa mm. enanso akuti abweza chipongwe tizikhalirana bwanji limodzi pamene tikusinthana tikusemphana ma, ma zochita ndi maganizo alipo masana amene tinakupangirani share uh, ma clips awo yes nnanena kuti izi zapanga disturb my day yeah chifukwa sindikudziwa kuti anthu timaganiza mwa mtundu wanji and i don't know kuti ng- ngati malawi tikufuna kupanga transform koma ma, ma, ma, ma, u- ubongo wa anthu amene ali opanga nawo transform kutsogoloko ndi awawa ndi kuti we're in for more trouble kutsogoloko number one ine ndimanena kuti olo patakhala kuti ndi akazanu akupsetsani mtima cha mtundu wanji kaya muti mwapeza ena akutuluka mnyumba mwanu then nkutenga chikwanje nkukhapa nkupha munthu

pali njira zina zake zimene utha kuchokulu ena samatha kuchoka pa nyumba una- ndibwerabe ndikuyautanthera mungonene ayi ndikunena zoona zenizeni alamu athu akuli Ako- a- aonere kumene apase license yasiku limodzi tione mayeso Ma- ma- my point is kunena kuti ndikambe pawiri mmene mukuti zimachitikira ku Machinga yes akuti kumadutsa chigalimoto cha chimkuza mawu Chimkuza mawu. kuti achakwera sakuchoka boma ndi lomweli Boma ndi lomweli. Ndi kodi kodi ka slogan kaja mkamwamo eh? anthu amakamva kuwawa Ndi- ndi mkowawa ndivomerezane nanu kunena kuti mwina nkutheka wina amene akamamva zoti boma ndi lomweli ndi nyengo zimene akudutsa mwina wagona nayo masiku atatu ndiye kuti chikumatupa mkatimu akuti chani so kwa ameneyo sakumati boma ndi lomweli kwa ameneyu akungofuna achakwera pa 16 september adzapakira azipita chifukwa akumva kuti lawazunza now amenenso akupanga package mauthenga adziyang'ananso sensitivity yakudera

ya ya uthenga uwu yes do we have to stone anthu ena galimoto yawo because takwiya sakudziwa kuti ife tikugona ndi njala sakudziwa kuti ife katundu akukwera ndalama aa ngati walengezanso msonkhano musapiteko siwayeneranso msonkhano kwanu khala losapita koma kuti mpaka na tiyambe kuphwanyirana ah, galimoto Ndiye ndimaona ngati kuti a Muluzi ndi azinzawo ndi phindu lake la multiparty democracy ndiye silikugwiratu. Chifukwa tonsefa bwana sitingakhale a MCP. Tonse sitingakhale a DPP. Name the, the parties that are here. Sitingakhale UTM tisiyana ndithu. So a MCP amene akhulupirira MCP ndi abwino. Asiyeni amene akhulupirira zawo. amene akuti dpp ndiye bola apangenso amene zawo udf bwana komano kunena kuti ti- tipange zawo savage mmene zachitikira ku machingawo izizi nzopepera zopepera kwambiri and we should condemn this Yes. chifukwa alipo andale ena amati akaona zimenezi eh, a- a- a- a- sakudziwa kuti anthu akwiyayi so what anthu akakwiya nde tizikhapana tizipweteka ndife amalawi Yeah. dziko ili ndi lathu ndi limodzi lomwe tili nalo sitinga chinthu maphani china pa musanandirande microphone yes. yes ndakhala ndikumanena mobwerezabwereza kunena kuti inu a ezekiel ching'oma ndi timu yanu mukamayang'anira zinthu zinazi

and then they claimed kuti anamanga uh, amene anayenda ndi zikwanje ku lilongwe mm. that wasn't even true ali kutiko mutati wafunse pano a Kalaya kuti nkhani yawo ili pati mm. sakuuzani mm. atiuze taone masuspects amaonetsa list yawo ndi- ena anagenda akumkuyu ndi timu yawo ku Ndirande uko ena anavula azimayi a mcp Eh, pa Ndirande uko akwera uko. tinanena kuti akuluakulu

inu pangani kwanuko ife tipanga kuno Ya, Nkhani- nkhani- nkhani ya mayankhulidwe yes yes yes yes Ah, pali mawu amati emotional intelligence ndimuonanso ngati emotional intelligence ndiyofunika ndimamvera msonkhano wa kuzomba wa utm Ah, panabwera ndithu mtsogoleri wina amenepo akuti tatopa kuyika nkhalamba pa usogoleri eh? ndiye ndimaganizira kuti pamene akunena tatopa kuika nkhalamba athandauza ndani eh? now mawu amenewo kundaleko nali mawu onena kuti anthu ye koma when you think about it utakhala kuti iweyo msogoleri wako nona ali 70 years ali 80 years ungalandire bwanji uthengawo yeah? muona kuti pali zinthu zina zonena kuti Hate mwina speech. mukaziyankhula mnyengo ina ndi zinthu zoti you may be misunderstood and unfortunately monga tikunenera depending iso ndi kumene wapita chifukwa munthu zimene akunenazi munthu uzikhala pali mawu ena amatchula ama- amachi- amati context specific munthu uzitha kukhala ndi um, nzeru Mzimu- mzimu zomaziwa wachiziwiso. eh, mzimu wachiziwiso omaziwa kuti kuno ndili kuno nkwangoni eh? ndikakamba zonye- zonyoza nyama zomanena kuti amene anthu amadya nyama they're out of their mind Eh. vegetarian eh, ndikuti Utakwenda u- manja. u- utha kuyenda mmikondo ufa so nthawi zina ndaleno pamene mukupita ku makampeni emotional intelligence nchofunikira komanso mukamapita timatha kukhala ndi ka debriefing meeting timatha kukhala ndi ka meeting ku- kumene tikupitako ngakhale ampingo zimene samachita kumene tikupitako nkwa chisilamu kumenekoko bwanji tikayese kuti tisakapange mpaka motere motere motere motere Sa- kuti tikamwe judge. exactly you can be able to do that so ndikuona ngati nthawi zina andalewa amangoti wina aliyense amene akuoneka kuti ali ndi mulomo atha kuyankhula kamwa ndi- ndi ndi ndi- brain malowera mosiyana kuti umamva I'll give you an example, anthu ena akulonjeza kuti ateteza anzawo akuti usaope yajanjani kuna iyeyo Ne- you, you know, you understand what, I, what, what, what I'm saying yeah? yes exactly kuti ah, wakupempha ndani security number one iweyo can you even s- protect yourself

kwa amene mutsegula kumene wireless zanu komanso amene mmaonera program imeneyi ndi ya hot current program imene timabwera pano kuzayankhulapo pa nkhani zikuluzikulu zimene zikuchitika mdziko muno now pali nkhani iyi imene anthu akukambirana nkhani imeneyi ndi ya zaka za munthu amene akufuna kuyima pa udindo wa upresident pali nkhani ziwiri nkhani yoyamba ndi imene anthu akunena kuti kodi nchifukwa chani tinanena kuti kuti munthu akhale president mdziko muno azikhala kuti wakwana zaka 35 Yet tikunenanso tokha kuti munthu amene akhoza kuponya voti azikhala kuti wafika zaka 18. Kodi iweyo umatha kungosankha president koma iwe sungakhale president? Thats the argument kwa amene ali mbali imeneyi. Then pali ena amene akunena kuti kodi sitingaike malire kuti munthu amene wadutsa zaka zakuti zakuti asamakhale president pa zifukwa zokuti munthuyo ngwamkulu kwambiri akuyenera kuti ayambe kupuma osati kumpatsa ntchito zotopetsa za u president. amenewoso alipo ena and tinene koyambirira kunoko ma interest a anthu amenewawa ngosiyana enawa akuyimira achinyamata awawaso amene akuna kuti wina azidusa asamaduse zaka 80 akuti akuyimira achinyamata ati mfundo yoti sitikupereka space kwa achinyamata but you can tell who they are targeting The timing. and the, uh, and the timing.
And we have said here before, and I want you to remind you a, a classic example. Yes. There was one
uh, secretary general Yes. who said kuti kuti mukumane ndi president muzidusa mu office mwanga i believe at that point sankaganizako kuti tsiku lina sazakhala secretary general now he is not he has go- he has to go through somebody Another one.
that probably might not they are not in good books considering ndi mene idachitikira chisankho cha ma whatever whatever so malamulo ena timaona ngati tikuwayikira anthu ena koma tiku pamawa osazindikira kuti tizakhala side iti ya lamulo this issue uchunga tiyambe ndinuyo Yeah. mukuziona bwanji pali mbali ziwirizi
malawi ndiomvesa chisoni and chimodzi chimene amapangisa kuti azimvesa chisoni chifukwa chonena kuti timasankha kuti tizikhala anthu omvesa chisoni we choose nkhani kuti tingoyiona ngati nkhani payokha sitifuna Timafuna tiimake ndi kuipaka makaka a zinthu zosiyanasiyana. For example, tikamakamba nkhani ya age, kuyendesa udindo, kodi ndi zotheka kuti tonsefe tichose ma interest athu tingoiona nkhaniyo ngati mmene ilili, pokonda Malawi ndi tsogolo lake? kapena ayi. Muona kuti ayi. Ambirife tikamakamba nkhani imeneyi timakhala kuti talowa kale mma zone athu, ma safe zones and we are very defensive that's why timalephera kuti tigwirizane zinthu za nzeru kumanga ndi kusogolera dziko lino. For me two issues, number one amalawi tiyenera kusankha ngati tikufuna kuti tiyendere, ngati tikukhulupirira kuti age imachita affect, usogoleri then tigwire chimenecho tagwirizana and ngati tikukhulupirira kuti age imachita affect usogoleri tisasankhe mbali ngati tikunena kuti achinyama ngati kolowera ku president tikunena kuti tiikeko zaka it means kuti mukuvomereza kapena kuti mukukana kuti kapena mukuvomereza kunena kuti zaka zimachita affect u president therefore you must also accept kuti kuzaka kumapetoko

Yes. afuna upresident Yes. inu mumuvotera Ayi. koma ndi ufulu woyimira You- you people still chifukwa izizi izizi no no no timafuna we are I hear very, you. we are very hypocritical Yes, I hear you. ngati kuti za age tiziponye uko Yes.
musayikepo za kuti minimum musayikepo za kuti maximum koma ngati mukuti za uku uku uku iyayi munthu zaka 30 ubongo umakhala kuti sunakhwime then muziwenso kunena kuti alipo anthu ena amene pa 90 years 80 years ubongo wawo umakhala kuti uli mu dementia amakhala kunena kuti akuyamba kuyiwala zinthu akuyamba kugona pa mpando mm. sangakhale pa malo amodzi nthawi yayitali because mwinanso akuzionongera mm -hmm. eh? ma zinthu zosiyanasiyana so mukachita a fact mukaona zimenezo mumaona kuti mwina zaka zija timayika limit that's why muzaonanso kuti even retirement pa kampani pano mm. inu ndi ine tinakhala meeting tinkapanga debate kuti kodi pa times pano anthu tiziweruka zaka zingati

Vuto a MCP mwatenga ichichi ngati mwayi wonena kuti muwakhomere adadi kuti asayime. Tisamachite kubisa. Yes, iyi a- team imene ikunena kuti age limit ikhale 80. Yes. They are trying to stop us Exactly.
Mutharika kuti asapikisane. So aliponso ena amene akubisala Eh. ku mabungwe nkumanena kuti ndi mabungwe achinyamata akwana koma we know. Alandira anthu Anthu- 300 million a Amafuna muchule figayo.
300 million kwacha Anthu- kuti athamange kuti adadi asaime Asaime. anthu Koma akamapita masana million. anthu akamapita ku parliament anthu akamapita ku parliament amapanga lobby zimene tikuziziwa and lobbying iyo simakhala pakamwa masiku ano lobbying imakhala ndi phukuso imakhala ndi ndalama zache so tikudziwa zonena kuti alipo wina amene akupanga lobby kuti anthu akapita ku parliament akavotere kuti now ndikuchenjezeni a UDF a, a DPP you know nthawi zina zinthu zina zimatembenuka because nthawi yanunso zinalipo zinthu zina zimene inuyo munkagwisa ntchito majority yanu munkagwisa ntchito resources in government kufuna kupanga zinthu kuti parliament iziyendesa zinthu zanu there was also a time like that panopo msaoneke ngati angelo kungoti what we're saying is tiyeni tisayang'ane za makaka tiyeni tiyang'ane za dziko lathu what is in the best interest of this Our country zikomo kwambiri

achitenge chimene chija chipite ku parliament kuti ukadziwe kunena kuti oo ndizopepera the names Mm, menya galu kuti uziwe kuti mbuye wake ndi ndani awo muti awo olongosoka mutu wawo awawa ungaganize izizi you would see kuti akuti they are very sharp as persons komano pabwera 300 million kwacha motivation at a time imene amalawi akupanga struggle mmene tikukhaliramo some people atha kumaseweretsa ma 300 million kwacha then ofunika inene kuti akuluakulu as it is kulibe ineyo scientifically kuti munthu akhala kuti ali ndi zaka zochepa ndiye performance imakhala kuti ndi yabwino Ah, ah, we have seen presidents across the world in africa even here in malawi onena kuti ali ndi zaka zabwino zotsikirako koma have they performed upeza kuti mwina zero atokha munthu wamkulu kunjako kaya kuno mwina wapanga perform ndingopempha kunena kuti ngati a dpp akunena kuti ife titenga wachikulire imweyo asiyeni ngwawo A mcp ngati wanu ali wachinyamata ngati chakwera go for yours mudzikangowauza masapota anu musavotere muthalika a dpp you will not convince them no matter how much you want to talk about anapanga wawo kuti ndi ndi muthalika so izizizi zomanena kuti "Oh, tionetse ndalama tapatse abwana tungo tungotaya nthawi yathu pachabe ngati mai- tikhulupirira kuti ife tapanga bwino kapena ku opposition-ko takutumikira bwino anthu atikhulupirira chifukwa chake pamayima anthu kuti anthu asankhe asankhe okha zomakolanakolanazi Iyayi. asakayimezi pali pali ngozi wanda Yes. I, i do not want a scenario ya ku mozambique ija imene chinali zotsatira eh? Ndi- mdziko munomwe alipo anthu ena amakhulupirira kuti ifeyo wathu ndi chakwera no matter what allow them Allow them. respect them ndi alipo anthu ena amene akukhulupirira kuti come september 16 amuthalika athu awina kapena akabambe athu awina allow them. amenewonso ndi awowo the moment you try to throw spanners kuti wathu asaime wawo asaime abwana mukuputa nkhondo mdziko malawi mmene alili pakadali pano let's not bring in tima issues tinatake topoira totingobweretsera political unrest in this country yes we are already on fire ndi mavuto ambirimbiri mdziko muno komanso mwi- mwi- mwina kungonenanso kunena kuti ngati mbali imodzi ya strategy itakhala kuti iyi ndi strategy yanu akuboma ah, mwina timing ndifuna ndiyankhule ndiyankhule mwaulemu kwambiri kuti nkhani ya timing mwina yakuvutirani

Eh, nde anamenya chigamulo Yes. kukoti pa Yes. kuti awa sangatani Sangaime. sangaime Yes. koma ndiye atotsala aja Eh. balalika Mm. koma chisankho chawo Mm. si cha 2025 Mm. chisankho chawo ncha 2026 Mm. so what i'm saying is nthawi zina mkamapanga in terms of strategy yeah mmatha kupangira kutali The fact that you have been failing before means kuti strategy yanuyo pena pake Ndio mwina moja. sinali mwina sanali million ikanabwera nthawi imeneyoyo mwina ikanalowa koma panopo the timing even wina aliyense atangoiona aona Ah, kuti pakatakita. ayi nde kuti mukhala ngati muli ndi chipongwe chimene mufuna kupanga anzanu komanso mwapasa political mileage yonena kuti nde kuti mukuwaopa Waopa, yes. so ngati amuthalika simukuwaopa Asiyeni. leave him Yes. floor him down Yes.

50% plus 1 despite kuti court supreme court of appeal idatipasa definition ya 50% plus 1 pali malingaliro okuti titabwereranso ku first past the post bridge tayiwolokera nde tufuna tiyiwotche kuti wina asazawolokenso bridge ngati imeneyi how do you react to that even thinking yokuti some people also want us to again define what is majority hypocrisy mawu ake ndi hypocrisy hypocrisy kunena kuti um, iweyo unagwitsa ntchito chinthu chomwecho kuti ulowe mboma ndiye waona kuti hey, chipatsa advantage labwino.
mzangaye Nde- machesa ali kuti tentani. taotchani chinthuchi at the end of the day ndi integrity chifukwa chinthu chimodzi chimene mcp imanena ndi nkhani ya integrity Yeah. yeah Mu- mu so high five. mu high five muja muli integrity Yeah. so if you talk about integrity ndi khalidwe lake limene lili muona kuti anthu asiya kukulemekezani kuti sindinu anthu a integrity once more uh, ndinamvapo kuti anthu aku mcp akunena kuti ife titha kuima tokha

tizakambirana but for now good luck good luck kaimeni nokha chabwino tisunthepo pamenepo tipite ku nkhani yathu yotsirizira koma anthu amatikumbusa tinkakamba za skc foundation timaona ngati mkupita kwa nthawi mm. maybe sitingakhalenso relevant mm. koma the issue was kuti padali uh, kuona mosiyanasiyana ndi foundation imejayi kodi zidali zofunikira kuti utm asapite Ah, kodi ah, mayi chilima amadandaulabe kuti kukhangati mayankho ena palibepo boma libwere poyera nanga president adayankha bwanji mu sona adakhudzapo nkhani zimenezozo i think those were some of the issues maybe for now tizisiye choncho Yeah. but you never know tsogoloko mwina zikhoza kuzatuluka but nkhani yathu yomaliza ni nkhani ya um, mafuta tinene pano kuti mafuta akupezeka Yeah, obveza. petrol ndi diesel akupezeka pakumazakhala pena pake kamphekesera anthu amazapezeka kuti uona ngati magalimoto akufuna ayambe ma queue kenaka tasiya whatever you're doing tili ndi mafuta ndi diesel however people are still paying attention to matrends amene akuchitika Yeah. tidanena kuti tifuna tisiye kugula kwa madobadoba chifukwa choti madobadoba mafuta awo ndi odula nde boma la malawi lizigula ku maboma amene ali ndi mafuta ma gulf countries aja government to government kumalawi kunoko malingana ndi chikalata chimene adalemba unduna woona za mafuta migodi eh, not migodi mafuta ndi mphamvu adanena kuti nocma ndiyomwe ayisankha kukhala government agent kuti nocmayo ndiyomwe izikambirana ndi a- manocma anzawo if you want to understand it better amayiko enawo because nocma ndi kampani yaboma kuti izikambirana kumeneko ndikupanga Komano mkatikatimu ndiye muli chipwirikiti cha zinthu zimene zikuchitika because pali government to government ndi United Arab Emirates UAE then government to government ndi Kenya. Now kuti zinthu zimenezi ziyende bwino malingana ndi kuona kwa president adaganiza kuti pakhale makomiti ndiye pali makomiti atatu pali coordinating committee kumene kuli nduna ndi ma officials ena kumeneko i think even uh, spc ali kumeneko then kuli technical committee kumene kuli makampani achina amenewo NOCMA chanichani ali kumeneko then kuli advisory committee more or less like private kumene kuli achina a chair a Zaki Kawalala kuli achina ben wandawanda achina helen buluma ndi anzawo ali ku advisory committee ngati makomiti atatu amene akhale pamodzi nkuthandiza kuti kodi zamafuta tizipanga bwanji Iyi imene yatsitsa zaye kuti njovu ithyoke mnyanga ndi yokuti mu December a president anapita ku United Arab Emirates Yes. chimodzi mwa chinthu chimene amati akapange kumeneko is kukakambirana nkhani ya government to government fuel deals whether that happened or not we can't independently verify kuti di A- anakumana anakakumanadi Yes. kukambiranadi yes we can't independently verify what we got as a report was a president anatiuza kuti kubwera anthu ena Yes. amene azamalizise Technical kupanga issues. ateki- za technical issues kuti mgwirizano umenewu utani upangike vuto no lili pa anthu amenewawa chifukwa choti meeting yoyambayo idali kale ndi zinthu zina zimene anthu amati kodi anthu ndi ati amene amakumana nawo kumeneko kutathauza kuti second meeting iyo Ngati anthu amene amakumana nawo sadalidi anthu amene amati akumane nawo, ndiye kuti padali munthu wina amene amakonza katimu kena kake nkumapinda president ngati akukumana ndi anthu amene akuganiza kukumana nawo asali amenewo. Ndiye kunabwerano anthu amenewawa. Zithunzi tili nawo maina awo tili nawo director of wakuti wakuti. Are these government officials from United Arab Emirates or these are private traders? These are, these are private people that are coming here ngati ma private kuzayankhula pamenepo. Mpamene pali nkhani. Ngati pali anthu ena amene akumapanga create anthu nkumanena kuti anthu awa ndi amene tikukambirana nawo ziko to ziko, yet anthu amenewo si amenewo. What are we doing? And for me, is the president aware that anthu amene asankha muchipwi because anthu amene akupanga zizizi akuchokera m'makomiti atatu awawa Yes. ndi amene akuchita create these people for their own personal interest what are we doing Yeah. ochunga Uh, by the way, um, lelo tinali limodzi kumaliro um, Yeah. and um, um, anthu mukakhala kumaliro anthu amakamba zinthu zambiri maka azibambo tikakhala kuseliko timakamba nkhani za ndale za mpira ndi zina zoterozo amuna ndi azimayi amene amakhala mnyumba munkumalira koma azibambo amakamba zinthu zambiri uh, sikuti timakhala sole timakhala sosole koma mwina amakhala ndi mwayi onena kuti titha kukambirako mwina zinthu zakukhosi zokhudzana ndi moyo wathu wa dziko lino ndiye munthu wina wamkulu wamkulu ndithu amandifotokozera kuti uh, do you know kunena kuti uh, mafuta panopo mmene zilili zikuoneka ngati zayenda koma if we are not careful tikubwereranso komwe kuja Ah, sindipereka information imene andipasa directly chifukwa nditha kuchita cause public panic so i would rather not koma it was not a good one now for me kamugwirizana nani kasimugwirizana nani koma i think kukonza makomiti atatu okuti aphike nsima imodzi kwa ine ndi vuto chifukwa komiti ina iliyonse ikufu- ikuzionesa ngati kuti ifuna ioneke dolo even z- z- zo- z- zowaganizira kuti akubazo titaziika pambali koma the mere fact kuti there is a technical committee ya- ya- ya andalewa ena akuziona kuti ife ndo odziwa ophunzira the technocrats ena akuziona kuti iwowo nde independent more trustworthy at the end of the day nonse mufuna mpange chinthu chimodzi ine ndikuona ngati kuti the fact that amanena kuti too many cooks amaononganso zophika ya mchingereza amatero so u- u- f- for me i think we cannot afford to have this th- this anthu achuluka komanso anthuwo akudya ma allowance sikuti angokhala mmakomitiwo amadya ma allowance number one number two zinthuzi vuto lake tisamanene mobisa zimalowa kuti ndipindulapo chani chifukwa zinakakhala kuti it's purely about kuthandiza dziko langa and i believe ma solution awo bwenzi atachitika kale the reason why anthu amafuna kuti azere mwa iwowo kumbukirani anthu amene aku- eh, a- amapereka mafuta aja nawonso ndi anthu a business akunja Yes. iwo aja they are not ndi anthu oti ndi amakobiri ochuluka for them kunena kuti 100000 dollars is nothing for them ndi amapanga dangle nanga si akulimbirana business ndi amanena tikupasani chakuti tipaseni ife business kuseli kupatsana chakuti nchifukwa chake kumbuyo kuti nakamba nako kuno ku malawi timalolera kugula mafuta odula which is what we are doing Yes. by the way madilo amene tikunena kuti a government to government Yes. wa akuoneka kuti they are more expensive than mmene timagula kwa why middlemen why then what are we what's, doing what's the point Why are we changing Chifukwa zinthu chimene zomwe yes. timafuna zinthu zodula nchifukwa chonena kuti amakhala kuti achita factor in achita factor in china chake cholowa cholowa mthumba Yes. mwa iwowo ndi inuyo ndi chifukwa chake zinthuzi zimakwera tikudziwa Yes. tinakakhala kunena kuti all we care about is malawi tinakhala chimene tikuganizira ndikufuna kuthandiza dziko lathu mitengo ya mafuta imene tikugula sitinakalola palibe munthu amene angakonde dziko lake amene angamanena kuti tagulani chodulacho tagulani chodula there is no way you people tikukuchitani advise ngati mukuonera programuyi can you love your country for once chonde mimba zanuzo matumba anuwo muzazisanjama mpaka liti and at the expense of poor people mumafuna kuti anthu aziyima mma- mmaqueue inuyo ku bank account kwanu ndikumamaliza nyumba zanu za 3 4 storeys mamva bwanji mamva bwanji Tamachitani ndithu chisoni, muzichita manyazi komanso muzikhala ndi umunthu kumazibweza nkumanena kuti ayi tiyeni tipange zokomera Malawi because all this complication is simply because there's personal interest before in front of national interest. A president momwe amanena kuti can we change kuchoka ku madobadoba tipite ku government to government, the thinking is kuti tikhoza kupulumutsa ndalama tikamagula boma to boma Tikhoza kupanga negotiate good deals, azitipatsa nthawi yaitali yokwanira tisanalipire pamene tikuthamanga thamanga kuyang'ana forex. Anthu ena atengerapo mwayi, as am talking to you now, there is a letter that we have seen ikuchita propose kuti can we, sta- can we be buying from March to December under interim, which is more or less like an emergency.

I think imene timaganiza kuti tikhoza kukaseva ndalamaku we just realized we are paying double na okamba zoti ndi anthu oti sa- osakuba seme tikwakwayi atakhala kuti some committee makomiti mene muja ndi osaba fine and good koma mmenemuja muli anthu ena ake akuba atambwali amene they will do everything possible even to hide some information from the president as long as they, they, they are fattening their pockets it's fine my only worry is kuti chithupsa ichichichi chituluka tsiku lina nthawi ya chisankho etu and then the president amene who has atakhala kuti trusted you nthawi imeneyoyo anthu ali maqueues akuvota mawa A- anthu azi- azatichani za- zachakwera that time ndi boma lawo so tinabwera mobwerezabwereza pano kwina kuti

When you don't want to get in a already panicking.
pamenepo ndiye pansiriziro problem yathu ifeyo ndife anthu ife timafunisisa tizibwera pano koma pena provocation ijayi Ndithu. You guys you provoke us No. you provoke us you think kuti inuyo mukhoza kumabweresa anthu aboza mumanamati ano ani ma officials ma government officials mazakambirana ndi anthu kunoko and nkumayika pa list pake akumana ndi a vice president akuma azikauza zinthu ah, these are private people that are coming here and